Beidh sibhse ábalta an comhrá idir an réiteoir, Martin McNally ó Mhuineachán, agus na himreoirí a chloisint de réir mar a théann an clár ar aghaidh chomh maith. Tá sé in am dúinn anois an chéad chluiche a dh'fheiscint, Connachta agus Laighin anseo i gcluiche Corn an Iarnróid. Seo chugaibh Daithí de Mórdha agus Mark Harte. Sea, go raibh maith agat a Mhichíl agus sinn nach mór ullamh chun caide anseo ar an. Oíche stairiúil anseo don gCumann Lúthchleas Gael agus an chéad chraoladh beo ar chluiche fé sna rialacha nú. Beirt in airde leo lár na páirce agus away leo. Cúige Laighean ar an ionsaí don gcéad uair. Caid fada isteach. Luas breá leis an gcluiche so ach go háirithe. Luath go maith sa chluiche. Seo chugainn Connacht anois. Agus ansan thall, Matthew Tierney arís. Anois, isteach sa chearnóg, buille íseal agus báide! Agus an chéad bháide dar luach cheithre phointe fachta ag fear Mhaigh Eo, fachta ag an gConnachtach, Aidan O'Shea. Sea, suimiúil an tosacht sin, Daithí ansin agus an triúr fágtha chun tosaigh. An rud a chiallaíonn sé ná go gcruthaíonn sé spás do leithéid de, Na tosaithe ag gearradh isteach, pas iontach tugtha isteach. Tá an-airgead, bíonn cheithre phointe ach san airgead nua chúig phointe atá i gceist. Anois é imithe lasmuigh den stua nua ach an tseilbh fachta thar n-ais ag Connacht agus an ceann san buailte agus an ceann san buailte thairis an trasnán ag Diarmuid Murtagh. Scaoilte agus Eoin McLaughlin an tseilbh fachta thar n-ais. ag Cúige Chonnacht. Aidan O'Shea anois, an ceann san buailte, an ceann san buailte go deas aige, thairis an trasnán, Aidan O'Shea, báide agus pointe aige. déanta ansin ach caithfidh. Bhí deis acu bualadh chun cinn ach arís eile fadhb acu ag Laighin leis an chic amach sin. Teagmháil déanta ag uimhir 2 ansin, Michael Bambrick leis an chic amach agus tá sé bogtha isteach anois. We had the initial free for inside and then we kicked it away so the indiscipline brought it in here, okay? Agus é sin mínithe go soiléir ansan ag Martin McNally agus, bhuel, tá fadhbanna ag Stephen Cluxton lena chic amach agus aiges na cosantóirí chomh maith. Deis eile anseo ag Diarmuid Murtagh. In airde leo amuigh i lár na páirce, é fachta thar n-ais aiges na Connachtaigh má tá. Tá spás anseo acu. D'fhéadfaidís an dara báide a dh'fháilt b'fhéidir. An mbeidh siad sásta lena bpointe? Beidh siad go deimhin agus go dearfa. An tseilbh, sciar na caide buaite ag Cúige Chonnacht. Pléasc breá do ghualainn ansan ag John Maher. An ceann san ard, an ceann san thairis an trasnán agus ní hamháin san ach é lasmuigh den stua agus é sin fachta ag Jack Carney. An brat dearg ardaithe, dhá phointe as an ceann san. Sea, scór iontach ach neart den scoith i lár na páirce ag John Maher a chruthaigh an spás do Jack Carney agus féach nuair a chuireann Martin McNally an dá lámh san aer díreach mar sin ciallaíonn sé sin go raibh sé taobh amuigh den stua agus mar gheall air sin cúpla cúilín faighte aríst ag Connacht agus ceann eile ansin, Daithí? Ceann eile fachta ansan agus é sin fachta ag Diarmuid Murtagh. Tá trí phointe fachta ag Murtagh, bhuel tá trí scór fachta aige, cheithre phointe mar bhí an ceann san arís. Díreach, díreach lasmuigh den stua. Le Brian Howard, Áth Cliath arís. Con O'Callaghan anois ag féachaint suas i dtreo na sprice ach níl sé de mhuinín aige tabhairt fé fós ach go háirithe. Tabharfaidh sé seo fé má tá sin ceann mór fada ansan. Thairis an trasnán ó Kevin Quinn agus an ceann san fachta ag fear Chill Mhantáin agus ar deireadh thiar thall. scór fachta ag Cúige Laighean agus dhá phointe fachta acu as. Agus Paddy Small anois ag iarraidh dul ar an ionsaí agus Cúige Laighean níos mó i muinín na pasanna beaga gearra atá á ngearradh sa ghluaiseacht seo, an ceann san buailte, an ceann san buailte thairis an trasnán ag Paddy Small agus an dara scór fachta ar deireadh ag Cúige Laighean. Sea, agus rud a luaigh Ryan McHugh ag an cheathrú ansin ná go bhfaighidh sé go mb'fhéidir go mbeidh níos mó cúl ann agus níos mó spáis ann fosta agus, Donie ó Ros Comáin, Jack Carney agus ag tabhairt fé an babhta áirithe san le fear na bróige, buí Fergal Boland agus dhá phointe fachta ag Fergal ansan do fhéinig agus bhí sé spéisiúil roimis an chluiche, bhí Cúige Chonnacht ag cleachtadh na h-iarrachtaí san agus tá sé sin le feiscint óna gcuid imeartha. ag Connacht. Tá sé ag Aidan O'Shea. Tabharfaidh sé siúd fé cheann mór fada, ní thabharfaidh sé pas láimhe, an ceann san buailte agus an ceann san buailte go cruinn ag Fergal Boland. An-spéisiúil ar fad gur mhínigh Martin McNally é sin, abair, go mbeadh buntáiste níos mó ag baint le cic saor agus sin é an buntáiste a bhaineann leis. An cic saor fachta ag Conor Gleeson agus dhá phointe. Ciallaíonn an flag beag dearg san dhá phointe agus. Ach é spéisiúil go bhfuil siad ag iarraidh dul níos giorra don sprioc ná mar atá Cúige Chonnacht chun tabhairt fé. Tá siad lasmuigh do don stua nó an babhta áirithe seo, iad laistigh do an ceann seo ó Chiarán Kilkenny agus an pointe san thairis an trasnán agus bhí san. a thastáil go giar-mhaith. Tá sé cinnte go leor agus tá sin feicthe againn ó Chiarán thar na blianta, an sleais céanna isteach sin agus fanfaimid soicind anseo. Fanfaimid leis an imirt anseo mar tá an cic amach dulta i bhfeidhm ar Stephen Cluxton babhta amháin eile agus pointe fachta á bharra ag Conor Cox. Bhuel. D'fhéadfadh sé a bheith ag imirt do Chúige Mumhan chomh maith, Conor Cox, ach pointe fachta aige do Chúige Chonnacht anseo tráthnóna. Is é sin rud nach bhfeiceann tú go minic, droch-chic amach ó Stephen Cluxton agus críoch iontach ansin ó an fear sa phictiúr ansin, Conor Cox, ach arís eile, an riail a mhínigh Martin McNally ansin. Bhuel, an scór leath ama anseo, Cúige Chonnacht 1, 18, Cúige Laighean 0, 9, agus raghaimid síos dtí Micheál ar an taobhlíne. Ach an cic saor anseo ag Cúige Laighean agus chonaiceamar a mharc ansan, an dá riail san fé mar a deirim. Sin é go díreach, an chéad uair b'fhéidir insan chluiche an cúl báire ag teacht amach agus bhí sé cliste go leor mar a scóráil Laighin an cúilín sin, bhí sé cliste go leor, tháinig sé fhad leis an líne ach ansin tugadh an pas taobh thiar dó agus d'aithin sé láithreach ná raibh cead aige dul. Sin an darna uair ansin an cineál. leis na himreoirí ansan súil a choimeád ar na rialacha agus anois mar sin don gcéad uair an báideoir dulta chun cinn, Conor Carroll agus fear breis ansan dá bhrí sin ag Cúige Chonnacht. Tá siad sa chearnóig. Cé a thabharfaidh faoi? Iarracht ansan ó Barry McNulty ó chontae Liatroma agus. báide fachta ansan aige agus an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag an báideoir dul chun cinn le feiscint go soiléir an babhta seo. Díreach é, ní raibh Conor Gleeson ná Stephen Cluxton sásta bogadh chun cinn thar an lár páirce ansin ach an buntáiste mar a luaigh tú, sin ansin cruthaíodh spás agus an-chríoch ag Barry McNulty an uair sin. Ón dtaobh eile den bpáirc linn an babhta san agus fan na talún agus an-shábháil déanta ansan ag Conor Carroll ach an tseilbh fós ag Cúige Laighean. Agus é fós acu, píosa maith cosanta ansan, an tseilbh leathbhuaite thar n-ais, iarracht ansan ó lasmuigh den stua beag ag Ciarán Byrne agus sin pointe maith ansan. níos tapaí anois ná b'fhéidir le fada an lá agus tá's agam go bhfuil muid luath sa bhliain ach seo dearfach mar chluiche. McNulty ag gearradh isteach ansan, an pas tugtha uaidh aige go Conor Cox agus an pointe san fachta ag Conor Cox. ins an ceathrú seo ach míchruinneas arís Daithí agus deiseanna curtha amú acu. Iarracht eile ó lasmuigh don stua ansan ag Ciarán Byrne agus an ceann san seolta go neafaiseach thar an trasnán agus dhá phointe aige á bharra san. Seo níos fearr arís agus Ciarán Byrne feiceálach sa cheathrú seo, sin an darna scór faighte aige. Deis a thabhairt dos na himreoirí ós na contaetha, b'fhéidir, nach fhaigheann deis rómhinic imirt anseo ar Pháirc an Chrócaigh. Seo chugainn Cúige Chonnacht agus ansan, bhuel, ní raibh duine ná daonnaí timpeall ar Chiarán Murtagh ansan agus báide, dar luach cheithre phointe fachta ansan ag Ciarán Murtagh. Bhuel, b'fhéidir go raibh na cúlaithe ina gcodladh an babhta áirithe san. Sea, agus an rud ba shuimiúla domsa ins an cás sin ná ins na seanlaethanta le cúpla seachtain ó shin, bheadh an cosantóir ag dul ar ais ag an cúlbáire. ach níl cead aige ins an. Beidh go deimhin, beidh siad ábalta barr feabhais a chur ar a dtuiscint agus ar a dtaithí ar na rialacha nua sin. An chaid ar fad isteach i dtreo na cearnóige. Tá siad éalaithe isteach an cearnóig arís ansan. Bhuel, báide fachta ansan ag uimhir a 30, Liam Gallagher, a thug an turas fada anall ó Londain don gcluiche áirithe seo agus, bhuel, B'fhiú an turas san a thógaint agus an ceathrú báide agus sin sé phointe dhéag ó bháidí fachta ag Cúige Chonnacht anois. Sea agus sin an. Agus é de chuma ar Chúige Chonnacht go bhfuilid tar éis níos mó traenála agus go bhfuil níos mó taithí acu ar a chéile, pé scéal é, Laighin éalaithe isteach anso. D'fhéadfadh so a bheith dainséarach mar tá sé aige fear dainséarach agus Ciarán Byrne le báide ansan agus, bhuel, iarracht ana mhaith leathbhlocáil. Críochnaithe sa líontán ceithre phointe as an. Sea agus má tá cúl tuillte ag imreoir ar bith ó Chúige Laighin, sé sin Ciarán Byrne, i mo thuairimse féin, bhí trí scór den scoith faighte aige trí chúilín ach leis an gcúl sin bhí go leor le déanamh aige. Laoch na himeartha ainmnithe agaibh sa bhaile agus ag an slua anseo i bPáirc an Chrócaigh, Uimhir 14, Aidan O'Shea, ó Chontae Mhaigh Eo. An tsraith cluichí seo chomh maith urraithe ag Allianz agus anois mar sin Cúige Laighean ag dul ar an ionsaí. An ceann san buailte agus é ag sleamhnú anonn. An scór deiridh anseo ar Pháirc an Chrócaigh, Cúige Chonnacht 4 21, Cúige Laighean 1 11 agus tá Micheál Ó Domhnaill thíos le laoch na himeartha.